ine ndikufuna ndiwerenge ndi inu vesi limodzi mu baibulo ndipo likuchokera ku buku la hebrew chapter 2 ndime yake ya 9 It says, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Ndipo pa ndime ya 9 akunena chonchi, Koma timpenya Iye amene adamchepsa pang'ono ndi angelo, ndiye Yesu, chifukwa cha zowawa za imfa, wovala korona wa ulemerero ndi ulemu, kuti ndi chisomo cha Mulungu alawe imfa m'malo mwa munthu aliyense. As we read this verse, the writer of these words is wanting us to get our eyes heavenward. pamenetu ife tikuwerenga vesi limeneli wolemba vesi limeneli akufuna ife titenge maso athu ndi kuwaponya kumwamba He wants us to take our eyes off of ourselves and off of the things around us and put them on someone else. Akufuna ife titenge maso athu kudzichotsa, kuwachotsa pa ife tokha komanso kuchotsa pa zinthu zonse zimene zatizungulira ndi kuwaponyera kuti tione kumwamba. He wants us to focus our attention on a man. Akufunatu ifetu chidwi chathu tichiyiketu pa munthu. This man must be of great importance if we need to set our attention on him. Ndiye kutitu munthu ameneyutu akuyenera kukhala munthu wofunikira kwambiri ngati ife tingatenge chidwi chathu ndi maso athu n'kuika pa ameneyo. And so for a few minutes, I want to speak to you about who is Jesus and why is he so important. Ndiyetu mu mphindi zochepa ndikufuna ndilankhule ndi inu kuti kodi Yesu Khristu ndi ndani, nanga ndi chifukwa chani iye ali wofunikira kwambiri. Most likely, all, if not most of you, know or know of Jesus. koma ndikudziwa kuti ambiri a inu ngati kapena si nonse a inu amene mukumvetsera pano mumadziwa za yesu kapena mumamdzi- mumadziwa yesu But who is this man? koma munthu ameneyu ndi ndani What makes him so important? Chimene chimamchititsa iyeyu kuti akhale wofunikira ndi chiyani? The Bible teaches us that Jesus is the eternal Son of God. Baibulotu limatiphunzitsa ife kuti Yesu Khristu ndi Mwana wa Mulungu wamoyo ku nthawi zonse. He has no beginning and he has no end. Iyetu alibetu chiyambi komanso alibe mathero. He never changes. Iyetu samasintha. The Bible teaches us that Jesus is sinless. Ndipo Baibulo limatiphunzitsa ife kuti Yesu Kristu ndi wopanda uchimo. He didn't sin because he couldn't sin. Iyetu sanachimwe chifukwa zinali zosatheka kuti iyeyo achimwe. And the Bible teaches us that he is the savior of the world. Nde Baibulo limatiphunzitsatu ife kuti iyeyotu ndi mpulumutsi wa dziko la pansi. In fact, that's what the name Jesus means. It means a savior. Ndiyetu limenelitu ndi tanthauzo la dzinatu loti Yesu chifukwa tanthauzo limene limatanthauza kuti mpulumutsi. And so this man that the Bible wants us to get our eyes and our focus on is so, so important. ndetu munthu ameneyutu amene baibulo likutiuza ife kuti maso athu ndi chidwi chathu chonse tikayike pa iye ndi munthu ofunikira kwambiri not only because he is the Son of God, osakhalatu chifukwa chongonena kuti iye ndi mwana wa mulungu but the verse from the Bible that we just read together told us of something the Lord Jesus did. Komatu pa vesi limene tawerengatu, Baibulo latifotokozera chinthu china chake chimene Yesu Khristu anachita Ambuye wathu. The Bible tells us that Jesus Christ, he came down to earth from heaven. Baibulo likutiuza kuti Yesu Khristu anatsika kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lino lapansi. And he came with this purpose. Ndiye iyetu anabweratu ndi cholinga ichi. that he was going to suffer death. kuti iyetu akazunziketu ndi imfa You might ask yourself why. What did he do that he would ever suffer death? nde inutu mukhoza kudzifunsatu kuti nchifukwa chani iye anachita chani kuti akazunzike chifukwa cha imfa The answer is he didn't suffer death for anything that he did himself. Yankhotu ndi loti, iyetu sanazunziketu ndi imfatu chifukwa cha chinthu china chilichonse cholakwika chimene anachichita. He suffered not for his own sin, the Bible teaches us, but he suffered for your sin and for my sin. Iyetu sanazunzike chifukwa cha machimo ake, Baibulo limatiuza ife, koma anazunzika chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. Jesus Christ in his love came down from heaven to the world that he might go to the cross. Yesu Khristutu mu chikondi chaketu iyetu anachoka kumwamba kubwera ku dziko lino lapansi kuti apitetu pa mtanda. And on the cross, he was punished for your sin and for mine. Ndetu ali pa mtanda iye analangidwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. He was punished so that you and I wouldn't have to feel the eternal punishment of our sin. Iyetu analangidwa kuti inuyo ndi inetu tisakalangidwetu komanso tisakamvetu ah, chilango chimene nchamuyaya chifukwa cha machimo athu. And part of that punishment included dying. Ndiyetu gawo limodzitu la chilango chimenechitu lili kuphatikizatu kumwalira kapena kufa. The man who is the savior of the world died so that when you and I die, we are not eternally separated from God. Munthutu amenetu ndi Mpulumutsi wa dziko lapansi anamwali, anafa ndi cholinga choti inuyo ndi ine tikamwalira kapena tikafa tisadzakavutiketu kwamuyaya chifukwa cha chilango, ah, pa chilango chimene chifukwa cha machimo athu. Sin will separate you and I from God forever. Uchimotu udzakusiyanitsanitu inu ndi inetu ah, kuchokera kwa Mulungu kwamuyaya. But the Lord Jesus paid the price for your sin and for mine. Koma Ambuye Yesu Khristu analipira mtengo wa machimo anu komanso mtengo wa machimo anga. So that God can forgive our sin. Kuti Mulungutu akhoza kutikhululukiratu machimo athu kwa ulere. So that God can wipe us clear. Kuti Mulungutu tsopano akhoza kuti tikhale oyera. The Bible says that the Savior tasted death for every man. Ndipo Baibulotu limanena, likunenatu kuti Mpulumutsitu analawa imfatu ba, ya mmalo mwa wina aliyense. He knows the awfulness of it. Iyetu amadziwatu kunyansa kapena kuopsa kwa imfa imeneyi. And he knows the bitterness of death. Ndipo amadziwatu kuwawa kapena kupweteka kwa imfa imeneyi. But because he loved you and because he loved me so much. Koma chifukwa choti anakukondani inu komanso chifukwa choti anandikonda ine kwambiri. He was willing to suffer and die on the cross for your sin and for mine. iyetu anavomerezatu kuti akazunzike ndi kukafatu pa mtanda chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga so that you and I could be rescued from the sin that is going to take us down away from God. kuti inutu mukamasulidwe kapena kupulumutsidwa kuchokera ku uchimotu umenetu umayeneratu kukatitenga ife kuti tisakakhalenso pa chifupi ndi mulungu kwamuyaya So now why is this important to you and to me? ndiye nchifukwa chani zimenezi zili zofunikira kwa inu komanso kwa ine Because now it's up to you to receive the Savior. chifukwatu panopatu tsopano zili kwa inu kumulandira mpulumutsi If you take the Lord Jesus Christ as your Savior today, ngatitu inu mumtenga ambuye yesu khristu kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero Your sins are forever forgiven, machimo anu akhululukidwa ndipo kwamuyaya and you have a hope for all of eternity. ndipo mukhala ndi chiyembekezo chenicheni cha muyaya wonse to be where Christ is in heaven. kukakhalatu kumenetu khristu ali kumwamba Because this verse tells us that he's crowned with glory and honor. Chifukwatu vesi limenelitu limatiuza ife kunena kwakuti iyetu anavekedwatu ndi ulemerero komansotu ndi uh, ulemu. That teaches us that he's risen again from the dead. Ndiyetu izitu zikutiphunzitsatu ife kunena kuti iyetu anadzuka kachiwiri kuchokera kwa anthu akufa. And he sits in his triumph in heaven. Ndiyetu amakhalatu pamalo ake achigonjetso kumwamba. He can be your savior today. akhola akhonzatu kukhala mpulumutsi wanu wanu mu tsiku la lero. Get your eyes on Jesus. Inutu ikani maso anutu pa Yesu Khristu. Look and see what he did for you in his love. Inutu yang'anani ndi kuonatu chimene iye anakuchitiranitu mu chikondi chake. And put your trust in him as savior and have your sins forgiven. Ndipotu mukhulupirireni iyetu kukuti akhale mpulumutsi wanu wanu ndipo mukhale machimo anu akukhululukidwa. May the Lord bless his word to you. Thank you for listening. ambuye adalitse mawu ake ku mtima wanu ndipo ambuye akudalitseni zikomo kwambiri